My name is Bridget Mwanuka. I'm with my colleague here. Adams Mwenelupembe Zikuyenda eti?
ah zikuyenda Tipatseneso moni nanga. Ayi. Tapatsana kale 5 Tapatsana ulo kale, because we yeah. have been here since 5 a.m. Yeah, together yeah. with Hinto Henry Malunga giving you nothing but the best. nothing but the best and apa tabwera ndi ma newspaper awiri monga mmene mwanena muja kuti

Faithful. Okay, sizachilendo kwenikweni pamakhala nthawi even nthawi ya Christmas kukondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu Yeah, timaona yeah. atsogoleri a dziko akukupanga padoni kutulutsa Kutulutsa, Mm, kutulutsa yes. akaidi mu ndende zosiyanasiyana komanso sikuti amangotulutsa amakhala kuti aona khalidwe aona kuti khalidwe khalidwe ndotani. yes because khalidwe ndi chuma kumakhala malipoti kuti a Adams awatu nde kuno akuvutatu
ndi amene wangokhala angokhala kaye akhuzumuke kaye

so nkhani yaikulutu apa ndi ya ndalama ya ndalama Yeah. Ah, taonakonso mm, ah, ah, nthawi imene anduna azachuma a Joseph Mwanamvekha amapereka ndondomeko ya zachuma Yes. ya chaka chino kufikira chaka cha mawa tinali ku tinali konko ku parliament so what we did was before the presentation of budget tinachezapo ndi ah, magawo osiyanasiyana including a health-wa Yes. Ah, pali mkulu odziwika bwino a George Jobe tinacheza nawo komanso after tinazacheza tikukamba no nkhani ya zaumoyo chifukwa tinacheza ndi a Bertha Chipipa a Yes. economics amene koma nanga tikukamba since we are talking about uh, health here amanena kuti ti- we are fingers crossed because before the presentation of the budget pamakhalanso ma consultation meetings omwe amaitanisanso various stakeholders in Yeah. the in the country we talk of agriculture economics uh, health education Yeah. amapereka ma submission awo timafuna kuti ndondomeko ya zachuma ya ulendo uno mukhale izi Izi, izi izi. izi Yeah. so iwo aja they were like ah, fingers crossed kuti mwina atiganizire ku- kuchuluke chani kuchuluke ndalama after the presentation now we called them back but this time around anayankhula ndi wapampando wa bungwe la MEHN yeah so ah, Yandura Chipeta so now what happened was they were like ah, okay ah, tachokabe pa chaka chatha tafikabe apa koma tikanakonda Yes, chifukwa- tidzafika apa. mhm, chifukwa kunkhani za umoyo kukumanaso ndi mavuto osiyanasi just like any other sector because olo kuti umfunse Benedicto Kondowe za ku education akuuza kuti kwakuti akuphunzira pa mtengo Yes. kwakuti zikukhala choncho Yeah. so anapempha kunena kuti okay

sanitation and hygiene WASH in the health facilities now uku inali event ndinaliko ndikumbukira amapanga launch nkhani za uchembere wabwino wa amayi chomwe akufuna aku unduna za umoyo komanso mabungwe amene amaona za WASH uh, water and sanitation hygiene Sanitation, wati wati hygiene, wati yeah, yeah. akufuna kutibe chiwerengero cha amayi chimene chiku- mwina ena amafa kumene chifukwa tikuti samangooneka pano tikuyankhula pa tv Yeah, yeah, makolo yeah. athu amayi athu anadusa mu zowawa so amaona kuti chiwerengero cha ma, ma, cha, cha imfa chikukweranso ndi ma uh, chifukwa cha zinthu zokhudzana ndi uchembere wabwino komanso of course akambapo za wash uh, kuti nkhani ya madziyi mm -hmm. nkhani iyinso ndi nkhani imodzi imene ngati dziko inde tikuchita bwino koma yes. pena sitidafike pamene tikuyenofika yes. chifukwa pali zinthu zambiri maeriya zambiri amene anthu pakadali pano alibe even madzi abwino mm -hmm. yeah so ma health centers kaya m'zipatala ndi mofunikanso mukhalenso ma services abwino nkhani ya madzi mm -hmm. yeah you're right You can take another one before we move straight to business. Yeah, so this one reads uh, Chinese envoy reaffirms China Malawi partnership. A Chinese ambassador to Malawi, Lu Shu, has uh, reiterated her country's uh, commitment to Malawi's digital and infrastructural development as bilateral relations between the two countries mark 19 years this year. So ndi nkhani yabwino koma ndi nkhani yonena kuti tikuyenaso kumaona kuti kodi tayenda bwanji tayenda bwanji eh, pano pa za technologies ndi zoti zikupita patsogolo mm -hmm. anzathu ali patali kwambiri ali patali mm. olo tione uh, ma percentage a anthu amene akugwiritsa ntchito digital things mm. ku Malawi kuno uh, ili low kwambiri kwambiri komabe tithokoze kuti mayiko ena akumabwera like that yeah, even yeah. at that kukuthandizanso kuperekanso zithandizo mm. nde ziziyamba ndi ife eni ake kuonetsa kuti we are interested

to build a digital inclusive economy ikugwirizana ku za technology technologies unawerenga ija Eh, i think tinayankhula kube mwina nawe uoneko kuti pa business pali chani Yeah, so I'll get yeah, World Bank challenges Malawi to export more. Uh, Malawi's path to stronger economic growth and achieving its 2026 uh, development goals uh, on boosting investment and increasing exports worldwide, uh, World Bank's senior private sector specialist Ephraim Chilima said. So ndi nkhani yonena kuti dziko lathu panopa timapanga kwambiri import zinthu. Yes. So we, we need to export more, Export more. so that tipeze forex yambiri tizibweresa chakimanga ndawacho.
tikudandaula ndi forex

to 2.3 trillion Malawi Kwacha in 2025 but the stock position remains low at 20.5% of the 11.2 trillion Malawi Kwacha total domestic net credit from banking system a Malawi government report has indicated. So zikakhala nkhani ya zachuma zimavuta kupanga comment kwake. Hey.
zamasamu masamu Zamasamu masamu ine ndikangoona nambala eh Mero so, oh go eh anditha pane pondoti akusiyana Aku- ine mungondiuza chizungu eh Eh. apo pomwe limodzi Eh, koma ndi- za nambala nambalazi mungoti 11 point oh kumaita kugwira mmutu kuti talemba 11 trillion mulembo kuti chani akulu amachita hello paja trillion ni maziro angati Eh. zovuta zinthu zake sungadziwe china chilichonse Yeah. anthufe timabadwa kuti strength ya wina imakhala ina Yes. weakness ya wina ndi strength ya wina moyo nkumatani Nkumapita. kumapita uli ndi international kapena i should Um, take uh, Of course, you can get the next okay one. so um, international. am- trump amandiwaza not okay sometimes amandipangaso annoy chifukwa amaoneka kuti amafuna ngati kuti dziko lonse Likhale m'manja mwake. likhale m'manja mwake nde ndiwerenga ya trump trump iran trade threats

tikumanaso ndi mavuto ngati omwewo kwathu kuno Yes. timaona ngati kuti mvula yatha koma akulu yakumapeto kuno Ish, ndi imene ikuononganso kwambiri. ikuononganso kwambiri Yeah, even misewu yaonongeka anthu kunkhotakota tikunena pano they have been washed away ena kumwalira ena kuvulala ena kusowaso pokhala Yeah. which is sad Ulendo uno ku Karonga sikunamveke kwambiri ma floods. Ah, nakonso kwachitika koma sikuti mmene zachitikira kuno mm. koma nakonso zachitika ndithu zachitika Yeah. chifukwa nako kumakhalatu patsogolo Mm, kwa flat nde water table nayonso ili high nde you know kwa flat koti madzi akafika basi timangkhala jehova e nyumba zagwa. kuthawira mm.
yeah alright so moving on to arts and culture yeah so i have uh, this story which reads uh,

to a meeting with Meta and TikTok next month in Lilongwe. So nkhani imene iyi yakhala ikuvuta kwambiri. Ikuvuta. Amalawi nthawi zambiri takhala tikupanga content koma ambiri sakupindula. Sakupindula.
Sakupindula. Mm. ma Nigerians kwina konse ku South Africa pamene yeah. yeah. pamene afika for example uh, mm. Che Mandota pache ali ndi yes. ma followers ambiri pa YouTube mm. pa Facebook koma sakupindula. Yeah. So yeah. zimakhala ngati zinthu zimenezozo paliso kanyamata kena kangobwera kumene ka strategic mm. kakumaphunzitsa mm. he was one of the people anali pa forefront unena kuti no you know what people are learning a lot from me cause content yake makhala most of the times kuphunzitsa Yes, so akuphunzitsa technology but at the, at the end of the day akuononga data akuononga nthawi akuononga zeru zake but sakutani Sakupindula. sakupindula all right speaking of uh, women we are in the women women's month Yeah. miss malawi challenges girls to stay in school

akulimbikitsa atsikana kunena kuti tiyeni tilimbikire kupita ku sukulu. Wanenanso kunena kuti for her to be where she is now u Miss Malawi um, chifukwa cha sukulu. Usamangoti "Ah, ndinaoneka bwino ndili ndi ka body ka fine ka sharp. nde ndalama zibwera zokha komanso kumene kuja kumakhala mafunso Eh, and eh, its eh. english wado kenako chizungu cha lea ncholakwika inde Yeah. komabe umafunikabe ulooke sharp pamalo paja kamakayankhe Yeah. kuti ah, munthu akudziwa chomwe akutani

Ya, ndi zinthu zoti zimalimbikitsaso mbali nanga kusukulu kuja ka entertainment kamafunika kamafunika yes osati basi Eish, sinanga paja nga, nga, nga. kum- school basi school Ii, basi. matopetsa amene ambitsa asukulu Eh. ah, ndo iyayi aya koma bwezi muli pa achibwezi ndilipa Eh, koma ndingonako imodzi ya um, chuck norris re Kindles Memories, Malawians on Friday took to social media to join the rest of the world to remember US martial artist and Hollywood action star Chuck uh, Norris, real name Carlos Ray Norris, who died at the age of 86. anafika zaka 86 koma anatisangalatsa tili achinyamata Wadya ine ndili mwana mtoliro. anali mnyamata komabe wadya mtoliro okay so amalawi are so funny Yeah. timatenga chinthu chija kuchitembenuza Yes. ati kakumveka ngati wadya ntoliro wadya ntoliro osapsa ayi olo kumwamba malawi tikakhale pamodzi Eh, ndife anthu ah. obebetsa pamalo okay so back page of uh, the nation newspaper chalamanda chairs cosafa appeals body uh, the council of southern africa football association cosafa has appointed malawian private practice lawyer Noel Chalamanda as its appeals committee chairperson. Nkhani yosangalatsa kwambiri Yeah, yeah. kutikhulupilira ife aMalawi kuti ah, COSAFA ipangidwe chair ndi mmalawi Malawi mzathu mzathu, yes, ameneyu Chalamanda ah, first name no ndi zinthu za mtengo wapatali kwa basi Ndipo moving on, uh,

Monga mukudziwa bwino lomwe kuti mkazi wa malemu vice president Mary Chilima anakhazikitsa foundation uh, mu dzina la amuna ake Yes, so yes. National Bank yapereka ndalama yokwana 20 million chifukwa posachedwa apa kukhala uh, chikon- masewero a golf mm. amene ndalama zake zipitire kuthandizira ntchito zachifundo zomwe zimagwira Yes. surprisingly kamba chosangalatsa kwambiri ponena kuti a- a- a- azimayi akazi akusewera nawo ah, ma- masewera amenewa a- a golf, a gofu yeah. mmodzi mwa ife amene amawerenganso news pano um, Cathy Maulidi Yeah. ndi is a golfer Ah. so passionate about golf kwa basi moti anatitumizira kasitoka ba mwali tapanga ninkoni postitu so national bank of malawi nbm

in top decision making positions uh, in the sports sector Ayi. Az, azimayi no apite pamwamba azimayi apite pamwamba eh, tachita include ndithu mu ma- zonse. ndinachita mwayi saturday ifeyo azimayi a mu media tili ndi ka association kathu association for women in media AWOME yes, yes. tinali ndi ka gathering so one of the sponsor anali linga fm Okay. ndi station manager wa linga fm kukhala mzimayi anadzayankhula and uh, she was proud to say ine ngati station manager ndine mkazi, ku marketing akupanga head mkazi, chief reporter akupanga head mkazi. Maudindo ndithu akuluakulu. Akuluakulu. We are being trusted kunena Yeah, kuti yeah. amayi tipange lead. Eh, thank God story ya dzulo mulibe mu newspaper yalero. Koma muli ina. Chelsea Liverpool slip up in Champions League race.

izitu ndi zija za mafizo Za mafizo, judo.
eh, zokhala ngati kuti mwayambana koma ayi ndithu ali masewera. musanayambana ali masewera Eh. koma anthu akupita nazo kunja tili ndi mphunzitsi wina ku sukulu kwathuku ah, Chikumbutso Kansomba Okay. amadziwika bwino apita nazo kunja zimenezi Oh. eh, za judo kukatiyimirira kupita kunja choncho mm. e, ndi masewera abwino koma safunika chibwana umachoka ulibe uje mano ulibe mano ine mm. ndiye kupita kumeneko ndikuti hey. ine ndimangotha yapakamwa koma mm. yazigogodoyo nde yapakamwa nde simungandifike eh, andikudziwa mukudziwe eh, koma koma imodzi yokha imene mwatha apapa ndizoti mwathiratu mwaluza tu ah taluza tivomereze eh. maGhana tataluza ineyo ndine Ghana koma sikuti i was tempted to put on a jersey